nonse okondedwa mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu. Lero ndafuna tigawane mawu amene mutu wake ndautchula kuti kusintha tsogolo lanu. Mawu amenewa tiwerenga kuchoka ku buku la Luka chapter 15 kuyambira ndime ya 11 kulekeza 18. Buku la Luka chapter 15 ndipo tiyamba kuwerenga pa ndime ya namba 11 kulekeza 18 ndipo yesu anati munthu wina anali ndi ana amuna awiri ndipo wamng'onoyo anati kwa atate wake atate ndigawirenitu zanga za pa chuma chanu Ndipo iye anawagawira za moyo wake. Ndipo pakupita masiku owerengeka, mwana wamng'onoyo anasonkhanitsa zonse napita ulendo wake ku dziko lakutali, ndipo komweko anamwaza chuma chake ndi makhalidwe achitayiko. Ndipo pamene anatha zake zonse, panakhala njala yayikulu m'dziko muja, ndipo iye anayamba kusowa. Ndipo anamuka nadziphatikiza kwa mfulu imodzi ya dziko lija, ndipo uyu anamtumiza kubusa kwake kukaweta nkhumba. Ndipo analakalaka kukhutitsa mimba yake ndi makoko amene nkhumba zimadya, ndipo palibe munthu anamninkha kanthu. Koma m'mene anakumbukira mumtima, anati, Antchito olipidwa ambiri a atate wanga ali nacho chakudya chochuluka, ndipo ine ndionongeke kuno ndi njala? Ndipo. Ndidzanyamuka ndipite kwa atate wanga ndipo ndidzanena naye, Atate, ndinachimwira kumwamba ndi pamaso panu. Tipemphere. Atate, mu dzina la Yesu Khristu tikuyamikani pa cha mawu amene tawerenga ndikupemphera kuti nkhoswe mzimu woyera mupitirize kuchita zimene mmachita pamene tikugawana mawuwa mu dzina la Yesu Khristu. Amen. nkhani yomwe tawerengayi anthu ambiri timaidziwa bwino ndithu makamaka kuitchula kuti mwana wolowerera koma lero ndimafuna kuti tiyang'anepo mbali ina yabwino imene mwana ameneyi anachita ndi chifukwa chake mutu wake sinautchule kuti mwana wolowerera koma ndanena kuti kusintha tsogolo lanu Choyambirira chimene tikuona apa n'chakuti ana awiri a bambo uyu onse anali ndi kuthekera kofanana kapena kuti mwayi wofanana, ndipo zinatengera uyo mwana wamng'ono kupanga chisankho kugwiritsa ntchito mwayi umene unalipo. ndimafuna inewo ndi inu tizindikire kuti mulungu amatipatsa tonsefe mwayi wofanana kotero kuti zimene mulungu awachitira aneba anu kapena anzanu inunso akhoza kukuchitirani chifukwa Mulungu amatipatsa mwayi wofanana ndipo Mulungu amene akatipatsa mwayi wofanana amatiwongoleranso njira yabwino imene tikhoza kusankha pokhudzana ndi mwayi umenewo ndimafuna tiwerengeko mawu amene akupezeka ku buku la deuteronomo chapter 30 uh, verse 19 pa deuteronomo chapter 30 verse 19 pali mawu amene akunena kuti ndichititsa mboni lero kumwamba ndi dziko lapansi zitsutse inu Ndaika pamaso panu moyo ndi imfa, mdalitso ndi temberero, potero, sankhani moyo, kuti mukhale ndi moyo, inu ndi mbewu zanu. Tikuona apa kuti Mulungu akupereka mwayi umenewo kuti ndaika moyo komanso ndayika imfa ndayika temberero komanso mdalitso izi zimene amayankhula mulungu kwa ana a israeli koma atapereka mwayi umenewu akuperekanso chitsogozo kuti koma ineyo kukhumba kwanga ndikuti musankhe moyo ndicholinga choti mukhale moyo ndi mbewu zanu pamene ambuye yesu khristu anafa pa mtanda baibulo limafotokoza kuti chinsalu cha mkachisi chinang'ambika pakati. Ichitu chinali chitsimikizo chopereka mwayi kwa anthu onse ofika kwa Mulungu. Kunali kupereka mwayi wopanda malire kuti inu ndi ine titha kufika ndi china chilichonse pamaso pa Mulungu. Ndimafuna tiyang'ane pamene papa kuti pamene mwana wang'onoyo anaona kuti pali mwayi otatha kugawira chuma anasankha kuti atenge chake ndipo apite ku dziko lakutali koma tikuona kuti atafika ku dziko lakutali baibulo lifotokozera kuti zinthu sizinayende bwino anayamba kuvutika ndipo ataona kuti zinthu sizili bwino anapanga chisankho choti abwerere kwa atate wake abale anga okondeka chisankho chili ndi mphamvu yayikulu pokhudzana ndi tsogolo lanu. Tilipo anthu ena amene timaganiza kuti basi kamba kamene tavutikira kamba ka zimene tadusamo kamba ka zimene tikudusamo timaganiza kuti basi ifeyo mulungu anatilenga kuti tikhale chonchi tizivutika chaka ndi chaka tikuyesesa zinthu sizikuchita ndipo tinafika ponena kuti ifeyo basi ndi mmene zilili kapena mtundu wathu ndi mmene zilili ndifuna ndikuuzeni abale anga okondeka mulungu amapereka mwayi kwa wina aliyense ndipo mulungu safuna kuti inuyo muvutike ndikuziwa kuti zinthu zina zimene mwadusamo kapena zimene mukudusamo si chifukwa cha inuyo ayi mwina nkutheka ndalama zinavuta kuti mupitirize sukulu mwina nkutheka banja linavuta ndipo mwakumana ndi zovuta zambiri mwina nkutheka ntchito inavuta zapangisanso kuti mukomane ndi mavuto osiyanasiyana mwina nkutheka matenda akupangisani kuti mukhale mavuto amene muliwo ine ndikumva nanu chisoni komanso ndikudziwa kuti ambuye yesu khristu akumva nanu chisoni chifukwa potengera buku la yesaya 53 baibulo lifotokoza kuti iyeyo ndi munthu wa zisoni koma chimene ndifuna ndikuwuzeni kuti ngakhale mwadusa mmenemo ngakhale zinthu zafika potero muli kuthekera kochita chisankho lero ndikusankha tsogolo lina osati limene muli nalo lero tikawerenga mwa mulungu ku miyambo 23 vesi ya 7 akutitsimikizira kuti mmene munthu aganizira ndi mmene alili zimene mulingalira mkati mwanuzo nzimene zikupangiseni kukhala mmene mulili ndikutanthauza kuti ngakhale inuyo patakhala kuti mwakumana ndi zophinja za mtundu wanji ndikupempheni kuti maganizo anu asakhale pa mavuto maganizo anu asakhale pa ziphinjo koma maganizo anu ayang'ane pa zinthu zina zabwino zimene mulungu atha kukonzerani maganizo anu ayang'ane pa zinthu zina zabwino zimene zili kusogolo kwanu ndikutsimikizirani kuti mulungu sanamalize nanu adakali nayo ntchito pa moyo wanu m'baibulo muli zitsanzo zambirimbiri za anthu amene anachita bwino chifukwa cha kuchita chisankho chabwino komanso pali ena amene sanachite bwino chifukwa sanatenge chisankho chabwino pali nkhani ya anamwali khumi imene imafotokoza buku la mateyu za anamwali asanu ochenjera komanso anamwali asanu opusa Anamwali onse akhumi anapatsidwa mpata wokwanira, mwayi wofanana kuti akadikire mkwati, akalandire mkwati. Koma awawa asanu amene atchulidwa opusawa sikuti anabadwa opusa ayi, koma chinapangitsa kukhala opusa nzimene anachitazo. Zomwe anachitazo nzimene zinapangitsa kuti akatchulidwe opusa. chisankho sanabadwa opusa chimodzimodzinso inuyo pali maina ena amene mwina mwadzipasa nokha mwina ena akupasani awo ovutika ozunzika amasoka aminyama zambirimbiri chifukwa cha zinthu zimene mwakhala mukudusamo koma ndifuna ndikuwuzeni kuti mwayi ulipo lero chifukwa yesu khristu akuyitanani kuti mupange chisankho ndipo muyambe kuganiza za chimene iwo anachita pa mtanda paja kugulira pokufunira inuyo zabwino mulungu samakufunirani zoyipa iyayi koma ndimafunanso timalize ndi mawu awa chifukwa choti pena tikamakumana ndi zinthu zovuta timakhala kumadabwa ndikumadzifunsa mafunso ndalakwa chani ndatani zambirimbiri komatu mavuto pa dziko lapansi mavuto pa munthu kapena pa moyo wa munthu si chinthu chachilendo ambuye yesu khristu ku luka chapter 17 vesi yake ya 1 ananena kuti ndipo anati kwa ophunzira ake sikutheka kuti zolakwisa zisadze ndilekeza popo akuti sikutheka impossible kuti zoyipa zisabwere impossible kuti zovuta zisabwere ndikufuna inuyo amene mwamva uthengawo lero posatengera ziphinjo zimene zilipo musankhe sogolo lanu musankhe sogolo lanu pochita chisankho choyenerera ndi mmene muganizire inu ndi mmene muchitire inu zimene zingathe kupangisanso moyo kusintha wakusogoloko uyu amene amatchulidwa kuti mwana wolowererayo lero tikumuona kuti ndi mwana amene anachita chisankho chabwino kuti pambali poti anazindikira kuti walakwisa anachita chisankho chobwerera abambo ake anampasa mwayi wonse sanamuumirize inunso ndi ine mulungu sangatiumirize amatisiya kuti tipange chisankho koma mulunguyo amapereka zoyenerera zotithangatira kuti tikapanga chisankho chichi iye satisiya tikapanga chisankho choyenerera iye satisiya ambuye akudaliseni pamene inuyo mukusankha sogolo labwino chifukwa cha chiganizo chimene muchichite lero kuti zonse izi zimene takumana nazo siyani kunena kuti wo chifukwa cha uji wo chifukwa cha makolo anga wo kupanda chakuti Kupa- zakupanda chakuti izo zimene zimatichedwesa Sitinga sitingamulese satana kupanga zimene amafuna kupanga. Sitingawalese anthu oyipa kupanga zimene amafuna zoyipa. Sitingawalese anthu kutida. Iwowo adzakhala akudzatida. Koma inu ndi ine tichite chisankho kuti aa koma ine ndikhala chimene Mulungu akuti ndikhale. Ambuye akudaliseni ndipo tsiku lina mudzakhale kuno pamenenso tidzapitiriza kumva mawu a Mulungu. Amen.